Ụzọ isii ndị Igbo si ekpezi esemokwu n'oge gboo Ụzọ isii ndị Igbo si ekpezi esemokwu n'oge gboo gee ntị nke mbụ bụ ịṅụ iyi ịṅụ iyi iyi bụ mmadụ iji ihe karịrị ya kwee nkwa maọbụ gọrọ onwe ya na aka ya dị ọcha maọbụ na ihe a na-ebo ya abụghị eziokwu maọbụ n'eziokwu a na-aṅụ iyi na esemokwu dị ka ịzọ ala maọbụkwanụ nnukwu ebubo nke a na-emekarị oge ndị ọzọ tinyechagoro ọnụ n'okwu ahụ mana edoziteghị ya a na-aṅụ iyi na alụsị obi maọbụ ala ndị ichie a na-ekwubi okwu ihe a ga-eme onye aka ya adịghị ọcha na a na-aṅụ iyi nke dịka ibe ya bụ ịgba ndụ nke abụọ bụ ịgba ndụ ịgba ndụ ịgba ndụ bụ ikwe nkwa na ị gaghị eme ibe gị ihe ọjọọ a na-eji ihe dị iche iche agba ndụ ụfọdụ na-eji nri agba ndụ mmadụ abụọ hụrụ onwe ha n'anya na-ejikwana ọbara agba ndụ iji hụ na otu onye n'ime ha ahapụghị onye nke ọzọ mba na mba na-agba ndụ ndị nọ n'otu na-agbakwa ndụ dịka otu mmọnwụ ha na-agba ndụ iji wee chekwaa ihe nzuzo dị n'etiti ha n'aka nke ọzọ ndị nze na-agbakwa ndụ iji gosi na ị gaghị eme ihe ụfọdụ dịka ịtụ asị izu ohi ịwakpo nwaanyị n'ike na ndị ọzọ gasịzi a na-ejikwana uriom ọkụkọ asa onye ahụ ire ọ bụrụkwanụ na ị gbachaa ndụ ị gaghị na-ekwu okwu otu ọbụla nke atọ bụ ilu na ụkabuilu ilu na ụkabuilu ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu nke a bụ ụkabuilu ama ama mana ọkwa ị matara na ilu bụ mmiri na-amari esemokwu maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na ọ bụ ire ọma ka ejula ji aga n'ogwu n'ala Igbo a na-eji ilu akpadata ndị obi ha lara elu n'ihi esemokwu site n'ime ka ha chebee echiche ime ngwa ugbu a lee ụfọdụ ilu bụ igodo ndị Igbo ji agbape ụzọ esemokwu gbachiri nke mbụ ọfọ ka ide ji awa ala ire ọma ka ejula ji aga n'ogwu hapụ ihe bere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ilu atọ a bụ ụfọdụ ilu ndị igbo bụ igodo ndị igbo ji agbape ụzọ esemokwu gbachiri kele ọzọ orikọ nke anọ bụ orikọ orikọ e nwere ụfọdụ esemokwu e nwere ike inwe esie nri rikọ wee dozie ya bụ okwu ụfọdụ na-akpọ ya aka n'ọnụ ụfọdụ na-ekpọkwa ya orikọ a na-ekwubi okwu tupu erie nri ahụ a na-eme ụdị oriri a na alụm nwaanyị a na-eji ewu eme ya ya bụ ịgba iyi na ị gaghị eme ibe gị ihe ọjọọ nke ise bụ ihe onyinye n'ala Igbo n'oge gboo a na-eji ubi ala anụmanụ maọbụ mmadụ welu na-enye onyinye iji wee dozie esemokwu a na-emekarị nke a na esemokwu dị n'etiti mmadụ na mmadụ maọbụ obodo na obodo n'ala Igbo isi na isi na-ala i gbuhaana mmadụ n'ala Igbo ihe ị ga-eji wee mechie ya bụ mmadụ nke isii ma bụrụ nke ikpeazụ bụ ịjụ ase mgbe ụfọdụ ekpebe ikpe na ezinụlọ maọbụ n'ama ọ bụ na ekpeteghị ya enwere ike ịga n'alụsị maọbụ nke nwa dibịa ịjụ ase n'ihe gbasara esemokwu ala a na-eje n'alụsị maọbụ gbaa afa iji wee mata nke bụ eziokwu ugbu a n'ala Igbo o nwere ndị ọ bụ ọrụ ha idozi esemokwu kele ndị dị ihe ahụ ọkpara ụmụnna ụmụada otu ọgbọ ndị okenye ọha na eze ọ ndị a ka ọ dịịrị idozi okwu n'ala Igbo ụzọ isii ndị Igbo si ekpezi esemokwu n'oge gboo ọ ihe m kọwara gị ugbu a Mm? kemesịa